always endeavor to share because you are helping someone, because you are making someone aware of what is going on. And I will let you watch this. I will let you. ee igbo ndị ọma na-ege ntị n'ụbọchị nke taata anyị na-ewetara unu ilu igbo kedu ka i si akụziri ụmụ gị asụsụ igbo kedu ka ụmụ gị si anụ maka asụsụ gị ị bụ onye I wanna gonna I gonna I wanna ụmụ gị amakwa ka onye ị bụ onye I been dey I been dey I been dey talk to you I been dey see you nwanne sụbakwara ụmụ gị igbo nwanne sụbakwa igbo kwubekwa igbo wekwara igbo mebekwa ihe ọbụla ị na-eme n'ihi na ilu bụ mmanụ ndị igbo ji eri okwu ị ghọtago agbanyekwarọ ebe ọbụla ị nọ narị ị nọ n'obodo oyibo ị nọ n'ala ndị isi ojii maọbụ ala ndị isi ọcha sụbakwa igbo maka na igbo amaka gụbakwa ụmụ unu afa igbo unu zabakwa afa igbo unu ọ bụrọkwa onye a jụrụ kedu afa gị ị sị I'm sandra I'm cynthia ihe ndị a abụrọkwa afa maka na ndị Igbo nwere amamihe dị ukwuu ndị Igbo amaka ife asụsụ Igbo atọka ọ maka ọ na-atọ pịị ihe ọzọ bụkwa na aha gị aha gị dị mkpa aha onye na-aza na-eso ya oge ọbụla a kpọrọ gị aha gị oge ọbụla a kpọrọ gị aha gị ihe a ka ị na-egosipụta ihe a maka na aha anyị dị omimi ejikwana n'ebe ị na-arụ ọrụ ị sị ha wee kpọwa gị aha ndị ọcha onye na-ama akpọnwu aha gị ya mụba ya maka na ide o nwerọ ka i si agbanwe nke ndị ọcha ọ kwa i ruo n'ọrụ gwa ha nekwa aha gị ọ bụrụ na ị na-aza chinenye chika chinyere nwa chiamaka Ngozika, Amarachukwu na aha ndị ọzọ udoka udodịmma afa ndị a amakakwanụ mana i ruzie na maọbụ na ị bịara n'obodo ndị ọcha maọbụ na ị nọ n'ala igbo nke na-afụ kacha afụ m ụfụ bụ ndị a nọ n'ala igbo wee na-asụkwa bekee hei ị nọ n'ala igbo na-asụrụ m gị come here you want to you want to uh, I come to say I been there nwanne ị na ha emekwa ị na ha ihe anyị na-eme adịrọ mma o sụbakwa igbo maka e ji igbo aga ebe e ji igbo aga ebe e jikwa igbo aga ebe e jikwa igbo eme ihe dị ukwuu ị hụkwa ihe e ji igbo eme kịta ị ga na-asụkwa igbo ọ bụrụ na ị mara asụ igbo ị nwee ike ịkpọtụrụ anyị ọ bụrụ na i bi ebe anyị nọ nso anyị ga anyị na gị a na-emekọrịta ihe igbo na-ekwu okwu igbo maka na igbo amaka igbo amaka lekwa nwa obere nwa amadị a m na-aga egosi unu kịta nwa a na-asụ igbo na-ata igbo ata na-eri igbo eri ekene m ndị mụrụ nwa kelee kwakwakwa ha maka ha na-eme ọfụma nwa anyị na-afụ ebe a nwere ike ịmụta okwu oyibo ebe ọbụla nwa ga-amụta okwu oyibo ma n'ebe ọ na-aga skuul ma n'ebe ọ na-agụ akwụkwọ ebe ọ na-eme ihe niile dị iche iche mana igbo amaka ọ dị mma na iji mgbọrọgwụ igbo wee tọrọ ha ntọala na ihe nke a amaka ngwa wee kirie onyonyo a kesakwa ya wee gosikwa ya ụmụ gị gosikwa ya ndị oyi gị mana ndị ọrụ gị n'ebe ọbụla ị nwere inwe ike ikesa onyonyo a biko kesaa kesaa onyonyo a mana ọ bụkwara na isonyebe anyị n'ihe anyị na channel anyị na-eme pịa aka n'ebe a na-acha uhie uhie ebe a na-acha mmee mmee ị ga-ahụ ebe e dere all itinye bell gị all mgbe ọbụla anyị ga-eweta ihe onyonyo ị ga-abụ onye isi mbụ ga-ahụ ya ngwa kirie onyonyo a ma kesakwa ya udo dịrị gị anwụchula kaa nka ya gaziere gị ise asụsụ igbo bụ asụsụ eluigwe ee ọ gbagojuru gị anya ee nke a bụ eziokwu asụsụ Igbo bụ asụsụ eluigwe asụsụ Igbo ka a na-asụ n'eluigwe ma ị marọ mata ya kịta
aha m bụ Chukwukasị Elumba abụ m onye Nkporo nke dị n'okpuru ọchịchị Ọhafia Local Government Area Abia steeti ụbọchị taa gịnị bụ ilu ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu eji ilu achọ okwu mma ejikwa ilu ezo ụka ọ dị mkpa na ị ga-amụta ilu maka na E jiri ilu bie okwu ofeke agbara aka laa. Ngwa gee ntị nụrụ ilu Igbo na nghọta ha. Mgbada dara ibi bụ uru dinta. Nke a pụtara na ọnọdụ ọjọọ nwere ndị ọ bara uru. Onye afọ na-asa amaghị ajọ ọhịa nke a pụtara na ihere adịghị eme onye nwere mkpa nwata kpata akụ okenye ejegbuo onwe ya n'ozi onye ị tọrọ bụrụ ọgaranya ị bụrụ odibo ya igwe niile gaje n'ụzụ nke a pụtara na onye ọbụla ga-anwụ anwụ onye nede mkpa anya ogoro aka ya n'ukwu mkpa adịghị agwụ agwụ ya mere nedo onwe gị anya nwaanyị adịghị ama uru di bara ruo mgbe ọ ghọrọ ajadu Ya pụtara na ịtụfu ihe i nwere mara mkpa ọ dị. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma. Ya pụtara na ihe ọ sọrọ gị mee, onye iro gị ga-akpọrịrị gị asị. Onye ihe ọma mere adịghị aza ọzọ emena. Nke a pụtara na mmadụ niile chọrọ ihe ọma mgbe ọbụla weta weta na-aka mma n'aka ọgọ ya pụtara na oriri ka mma n'akpa onye ọzọ were ire gị gụọ eze gị ọnụ were aka gị dụọ onwe gị ọdụ ndewonụ biko nye m mweli aka ma kesaa ihe nkiri a